Махуэгъэпс деж мыӏэрысеижьу щытхэм гукъыдэж фиӏэмэ фезгъэплъынщ, жери. Щӏалэр Темырдащхэ ящыщт, и цӏэр Аслъэнт. Къыджаӏар гъэщӏэгъуэн тщыхъущ, дыщыкӏуэну махуэмкӏэ дызэгурыӏуэщ, тедзэщ аби, Дыгулыбгъуей дыкӏуащ. Дыкӏуэмэ, Аслъэн и ныбжьэгъухэри гъусэ къищӏат, къуэкӏэбгыкӏэр къызэрыткӏухьын Нивэри зэпэщт. Ди гущхьэдэсыр Къуэщӏысокъуэхэ ящыщт, и цӏэр Арсент, шыгъуазэ тхуэхъуар жылэм я мэзхъумэ Бакъей Азэмэтт. Арати, махуэгъэпс дежьащ. Махуэгъэпскӏэ зэджэр бгыщ. Ислъэмей пэзанщӏэу Бахъсэныжьым и сэмэгурабгъум къыщхьэщытщ. Пасэм Къэбэрдейм и хэсэшхуэр абдеж щызэхуэст, гъэрэ щӏырэ щызэхэкӏ тхьэшхуэгухьэж дыгъэгъазэм хуэдэ жылэ махуэщӏхэр щагъэлъапӏэт, хэкужь джэгухэр щызэхашэт, тхьэшхуэуджыр щащӏт. Жыпӏэнурамэ, нобэ тцӏыхуж щӏыпӏэ тхьэлъэӏупӏэхэм узэхуеплъыжым махуэгъэпс нэхъ лъапӏэ гъуэтыгъуейщ. А псом и щӏыӏуж ӏуащхьэм къэбэрдей цӏэр къызытекӏа Тамбий Къэбардэ и хьэдэр телъщ. Апхуэдизу адыгэм игъэфӏа щӏыпӏэжьым деж дыкъыщымыувыӏэу хъуакъым. Зытплъыхьщ, тӏэкӏу къэткӏухьри, дежьэжащ. Дыздэкӏуэ щӏыпӏэр махуэгъэпс аткӏэ километрипщӏ хуэдизкӏэ щыӏэт. Аслъэн дыкъэблэгъа сфӏощӏ щыжиӏэм, машинэм дыкъикӏщ аби, мэз гъунэр щӏэщыкӏыным дыхуекӏуащ. Дакъикъипщӏ хуэдизкӏэ къэткӏухьа щхьэ, дгъуэт щыӏэтэкъым. Арати, машинэм дыкъитӏысхьэжщ, зыкъэдгъэшыжри, дыкъызэрыкӏуа гъуэгумкӏэ дыунэтӏыжащ. Мыӏэрысеижьхэр имытыжура, ерэ дэ дымынэбзэгубзаплъура жытӏэурэ зы зэманкӏэ дыкӏуащ. Гугъэ щыхэтхыжым, дыпщӏэншэрыкӏуэт щыжытӏэм, доплъэри, жыжьэу ит жыгыжьым мыщхьэ пыт тфӏощӏ. Машинэр къыдогъэувыӏэ, дыкъопсых, дыпӏащӏэу жыгым дыхуокӏуэри, тхьэмпэншэми, баринэ хъужауэ, дунейр и инагъыу мыӏэрысеижь щытщ. Къэдгъуэтыжащ, жиӏащ Аслъэн. Дуней гуфӏэгъуэр зетхьэу жыг лъабжьэм дыщыщӏыхьэм дызытеувэн дгъуэттэкъым, апхуэдизкӏэ жыг щӏагъым щӏэмыхуэжу мыӏэрысэ къыпыщэщар щӏэлъти. Деӏэбыхщ, къатщтэщ, дедзакъэщ аби, ауэ зы гуащӏэ щӏэмылъу, ӏэфӏу, тӏэкӏуи хуэгъущу, абы аткӏэ щымыӏэжу мэ дахэ къыкӏэрихыу мыӏэрысэт. Мыӏэрысеижьым уи нэр къыкӏэрыптхърэ и сэмэгурабгъумкӏэ уплъэмэ, аргуэрыжьыр мыӏэрысейт. Мыдрейм нэхърэ мынэхъ инмэ Мынэхъ цӏыкӏуу, и къудамэхэр къыгуэщӏыкӏарэ ныкъуэгъурэ къыдэжыжауэ. Ипэу дызыхуэзам пыкӏэр и теплъэкӏэ хуэплъыжьыфэт, етӏуанэу гу зылъыттар хужьыфэ-гъуэжьыфэт. Ауэ етӏуанэр япэм ӏэфӏагъкӏэ зи ещхьтэкъым. Псы нэхъ куэду щӏэтт, уи гурыӏупсыр къыдрихуейуэ, уеблэмэ зыуимыгъэшхыу гуащӏэт. Уей, мыӏэрысей мыр ди къуажэ мэзхъумэрати, къыджет, моду мыӏэрысэ къыщокӏ, Гъэщӏэгъуэнщ абыхэм уеплъыну жыг дахэ, жыг узыншэ. Итӏанэ гъэщӏэгъуэнракъэ, зы хьэпӏацӏэ ӏуэхуи, зы узи къемыузу щыт тфӏэгъэщӏэгъуэну дыдокӏуей. Мэзым тӏэкӏу мис мыбы егъэкъабзэ щӏей къуэстрий, ар дигъэлъэгъуа жыгхэр деплъу. А типсэ уэрду къекӏуэкӏыурэ кхъужьей мис мы жыгхэм. И мэзым Махуэгъэпсщ и цӏэр, Махуэгъэпс и щхьэм тетращ. Зыкъезгъэужьыжыну сыхуейм псэущхьэм. Щакӏуэ щедгъэкӏуэкӏкъым, дыкӏэлъоплъ. Хъарзынэу жей псэущхьэ плъагъуу зыкъеужьыж. Модкӏэ удекӏуеймэ, тридцэт гектар къэхъуреихьауэ абы щыхь итщ, иджыри хагъэхъуэну я гугъуэщ.
Мыӏэрысеижьитӏыр здит ӏэхэлъахэхэм тӏэкӏу къыщыпкӏухьмэ, урохьэлӏэ нэгъуэщӏ мыӏэрысейхэм, ауэ ныбжькӏэ щӏалэ дыдэу. Зэрыхуэдгъэфащэмкӏэ, Ахэр япэу дызыхуэза жыгышхуэхэм къащӏэбэгъукӏауэ аращ. Къэдгъуэта мыӏэрысейхэр сыт хуэдэ лъэпкъкӏэ, хэт хэзысар, дапщэщ щыхасар? А упщӏэхэм я жэуап еттын щхьэкӏэ тӏэкӏу ӏуэхугъуэхэр къедгъэкӏуэкӏащ. Псалъэм папщӏэ щӏэныгъэлӏхэу Тау Валерэрэ Бышэн Хьэсэнбийрэ дахуэзащ. Плъыжьыфэ мыӏэрысэр Тау Валерэ зэрыжиӏамкӏэ зэщхьыр шэфраныращ, ауэ и ӏэфӏагъкӏэ зыи екӏуалӏэкъым. Мыдрейуэ мыӏэрысэ гъуэжьым щхьэкӏэ зимний банан жыхуаӏэм хуэдэу пӏэрэ жиӏащ. Апхуэдэу щыхъум нэхъ зэпыухыкӏауэ къэтщӏа хъун щхьэкӏэ Мэкъумэш университетым дыкъэкӏуащ щӏэныгъэлӏ Шыдакъ Рашид и деж. Рашид зэрыжиӏамкӏэ, мыӏэрысэ гъуэжьыфэр Зимний бельфлер жыхуиӏэ сортым щыщу фэ тетщ. Революцэм ипэ Къэбэрдейм щыщу жыг хадэшхуэ хэзысэну хуейхэм Кърымым щыӏэ селекцион станцэм кӏуэурэ жыгыщӏэхэр кърашу щытащ. Рашид зэрыжиӏамкӏэ, мы къэдгъуэтыжа мыӏэрысеижьхэри абы щыгъуэм хасахэм ящыщщ. Ауэ мыри гъэщӏэгъуэну Рашид жиӏащ. Ипэм, мис а мыӏэрысеижьхэр здэщыта щӏыпӏэм деж Хьэтӏохъущокъуэхэ я хадэ щыӏащ. Зэрыхуэдгъэфащэмкӏэ, мы мыӏэрысейхэри а Хьэтӏохъущокъуэхэ я хадэм щыщу щытщ. Ауэ мыӏэрысейхэм я лъэпкъыщхьэм теухуауэ иджыри упщӏэ диӏэщ. Мыӏэрысейхэр здит щӏыпӏэм пэмыжыжьэу иджыри зы кхъужьеижь иту жиӏат Бакъей Азэмэт. Ауэ абы деплъыну дыхунэсакъым. Иужькӏэ езы Азэмэт ӏуэху ищӏщ, кӏуэри, сурэт-видео тхутрихащ. Азэмэт зэрыжиӏэмкӏэ, кхъужьейр гъэмахуэм, шыщхьэӏу мазэм ирихьэлӏэу мэхъу. Псы куэду щӏэтщ, ӏэфӏщ. Жыгым гъунэгъу ущыхуэхъукӏэ, кхъужь хъуауэ пытым къапих мэ гуакӏуэр къыпӏуроуэри, зумыщӏэжу уопэм. Мы кхъужьейм теухуауи, зэкӏэ аращ къытхуэщӏар. Иджыри кӏы жыгым теухуауэ, лэжьыгъэ зыгуэр пхуегъэкӏуэкӏынщ, ауэ ираупщӏыкӏыжам теухуауэ, зыгуэр пщӏэныр ӏэмал зыхуэмыгъуэтщ. Ди пщӏантӏэ мыдебрэм, тыгъуажэм, мыӏэрысей жыг иту щытащ. Ди адэшхуэм и адэ Бланэуэ Жамальдин хисауэ. А жыгым и ныбжьыр сэ бжесӏыфынукъым, ауэ илъэсищэ нэблагъэу къыщӏэкӏынт ар. Илъэсищэ дыдэ мыхъуми, илъэс пщӏей мынэхъ мащӏэу. Арати, аспирантурэм сыщеджэ зэманым кафедрэ плодоводствэм сыщыӏэу, Абы щыгъуэ ди завкафедрэри абы профессор щыӏахэри, абдеж щызыхуэсауэ, мыӏэрыси, абы а мыӏэрысейм и тхьэмпэри и къудамэри къахуэсхь щӏэбыжми, сеупщӏауэ щытащ, мыр сыт хуэдэ сорт жысӏэри, къысхуэфщӏэ. Еплъахэщ, мыӏэрысэр ягъэкӏэрэхъуащ, едзэкъащ, тхьэмпэхэм еплъащ. Иужькӏэ жаӏара, сорт народной селекции типа шафран жари. Арати, мис нэгъабэ жыгыр ираудыжащ, ауэ зы махуэ сеплъыж щӏэбыжми, сыщогугъ иджыри зыгуэр къыкъуэжыжыну, езыбы я къэнэжа пенёкыр иджыри псощ, абы зыгуэр къыдэжыж хъумэ, ар къэзгъэщӏэрэщӏэжынурэ жыгу ди адэшхуэм я адэу и фэеплъу зесхьэну. Тӏэхьир сымэ я мыӏэрысейм хуэдэу дапщэ щыӏэр? Къыздикӏари къыздихуари ямыщӏу хасэу, къагъэкӏыу, къыпыкӏари яшхыу, гъуа иужькӏэ ираупщӏыкӏыжу. Куэд щыӏащ. Ауэ хэт ахэр зыджар, хэт къызыфӏэӏуэхуар, хэт къэзыхутар? Зыми. Нтӏэ мис ахуэдурэщ сыт хуэдэ лъэпкъми и щӏэиныжьыр зэрыкӏуэдыр. Ауэ адыгэм ди щӏэиным щыщу иджыри куэд мыкӏуэдауэ, джын хуейуэ щыӏэщ. Атӏэ, Абзуанхьэблэ догъэзэж Бабыгуей Муса и хадэ. Си адэм дигъэкӏащ. Любой сортыр. Ар сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, ан иджыри къэс сэ сызытепсэлъыхьа и сортыр, и шхыр, и видыр, зэрезэгъыр, абы ипэкӏэ щыпсэуахэм ахуэдэ дыдэу псори ящӏу щытакъым. Иджысту зэманым дэтхэнэ зыми губзыгъагъэр нэхъыфӏ зэрыхъур, цӏыхум я псэукӏэм зэрызызихъуэкӏам ещхьу, къыкӏэлъыкӏуэхэм зым зы хилъхьэжурэ къекӏуэкӏауэ аращ ахэр. Иджы ар щӏызысӏэращ. Ахуэдиз сорт сэ сиӏам щыщу. Тӏущ сэ къэзгъэнар, срипсэунщ, жоуэ си хадэм къизнэр. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, дэнэ пшэми утеукӏытыхьыркъым, и инагъкӏи утеукӏытыхьыркъым, сыздэщыпсэу щӏыпӏэми щозэгъ тэмэму. Ауэ ар нэгъуэщӏ щӏыпӏэ пхьымэ, а сэ абы сызэрелэжьым хуэдизу уелэжькӏэ жыгыр жыг хъунукъым. А иджысту зи гугъу сщӏыр таликхъужьра. Игысту ди къуажэ куэд мащӏэми зыгуэр ар зимыӏэ дэскъым. Абзуан хьэблэм унагъуэ щӏагъуэ къэмыну зэрахьэ таликхъужьыр. Адыгэ къуажэ псом Къулъкъужын дэсхэм я закъуэщ а кхъужьей лъэпкъыр зыгъэкӏыр. Дэри тфӏэгъэщӏэгъуэн хъуащ лӏо ар зиӏысыр, сыт и къежьапӏэр, Талий цӏэр къыздикӏар дэнэ? Мы упщӏэхэм я жэуап дгъуэтын папщӏэ щӏэгъэкъуэн тхуэхъуащ Абзыуанхьэблэ щыщ ди ныбжьэгъу щӏалэ Къуэщӏысокъуэ Мартин. Къызэрыщӏэкӏамкӏэ, Талийр лӏыцӏэщ. Уеблэмэ, кхъужьыцӏэр зытеӏукӏа лӏыжьыр щыпсэуа лъапсэ дыщыӏащ. Ар Мамбэтхэ ящыщт, и гъащӏэм жыг игъэкӏыу Абзыуанхьэблэ дэсат. Талий куэд щӏащ зэрыщымыӏэжрэ, ауэ ипхъу дыхуэзащ, аращ адэжь пщӏантӏэр зезыхьэр. Талий къуэ хуэхъуакъым, апхуэдэу щыхъум, лъапсэр хъыджэбзым къыхуэнащ. Ленэ Хъупсырджэнхэ я нысэщ, Укӏытащэри къытхуэпсэлъэн идакъым, ауэ и адэ, и жыг хадэ и гугъу къытхуищӏащ. Абзуанхьэблэ дыщеблагъэм Талий кхъужьыр пачыжри ящакӏэт, арати, ди гур загъэу видео тхутехакъым. Ауэ Ленэ зэрыжиӏамкӏэ, езы Талий и ӏэкӏэ япэ дыдэу хисауэ щыта Талий кхъужьхэр иджыри мэкӏ, тон бжыгъэкӏэ къапокӏэ. Къызэрыджаӏамкӏэ, кхъужьыр гъэбагъуэ, мыщхьэ пхуэхъунщ жоуэ Талийм къезытауэ щытар журт лӏыжь гуэрщ. Кхъужьейм и лъэпкъыгъуэр къезытами зратами ящӏэтэкъым. Ауэ Талий жыггъэкӏ ӏэзэти, жыгхэр хищӏэщ, хуэсакъыурэ игъэкӏщ, я пӏалъэ нахуэ ищӏри хъупхъэ хъунщ жоуэ дзыхь трищӏэ щыхъум зэрыкъуажу зэлъригъэщӏысащ. Ауэрэ къуажэдэсхэми кхъужьыр зыгъэкӏа, зыгъэбэгъуа Мамбэт Талий и цӏэкӏэ еджэ хъуащ. Ленэ и адэ и хадэ зехьэкӏэ теухуауэ гъэщӏэгъуэнхэр жиӏащ. Абы ящыщщ Талий кхъужьейхэр зэи иухъуэнщӏу зэрыщымытар. Кхъужьейр яухъуэнщӏкъым, кхъужьейм езым зеухъуэнщӏыж, жиӏэн и хабзэт Талийм. Къыщнэмыщӏауэ, абы хущхъуэ жыгхэм зэи трикӏэтэкъым, къапыкӏэри хьэпӏэцӏэуахуэ хъутэкъым. Ди адэ и кхъужьейхэр апхуэдизкӏэ лъагэ хъуати, къыпыкӏэр тхупымычыж хъуат, жеӏэр Ленэ. Арати, щӏалэм я щхьэкӏэр пигъэщри нэхъ лъахъшэ ищӏащ. Жыгхэм абы фэбжь хахакъым. Къудамэщӏэ ядзыжри баринэ хъужащ, ди адэ и фэеплъу и пхъурылъхухэм зэрахьэ. Таликхъужьым и къежьапӏэ дыдэр зэхэдгъэкӏыну дыхуекӏуат, ауэ къыдэхъулӏа щӏагъуэ щыӏэкъым. Мэкъумэш щӏэныгъэхэм я кандидат Бышэн Хьэсэнбий ар цӏыхубэ селекцэкӏэ къэгъэхъуа хъуауэ хуигъэфэщащ. Нэмыщӏ абы теухуауэ жызыӏэн дгъуэтакъым. Таликхъужьым щӏэупщӏэ иӏэщ, зэрыхъуу, зэрыпачыжу пхъэщхьэмыщхьэ зыщэхэм уи ӏэпи уи лъапи Пачу ящэху. Езым псы куэду щӏэтщ, ӏэфӏщ, ӏэштӏым хуэдэу пӏащэ мэхъу. И хъыбар зэхэтхауэ, ауэ тетхыну дыхунэмысауэ щытщ Къармэхьэблэ Бышэн Зэмахъширхэ я хадэ щыкӏ мыӏэрысеижьым. Абы и хъыбар тхуэзыӏуэтар Бышэн Зэмахъшир и щӏалэ Хьэсэнбийщ. Хьэсэнбий езыр щӏэныгъэлӏщ, пхъэщхьэмыщхьэ гъэкӏыным елэжьу Налщыч дэт институтым и лэжьакӏуэщ. Хьэсэнбий зэрыжиӏэмкӏэ, мыӏэрысейм зэрыхьэблу зэреджэр ӏэфӏыжьщ. Жылэ нанур абы фӏэст. Гъэмахуэм мыӏэрысэ къыпыкӏэмэ яшхыу. Арати, гъэфӏэбзу ӏэфӏыжькӏэ еджэн щӏадзащ. ӏэфӏыжь и джабэ лъэныкъуэр удзыфафэ-гъуэжьыфэщ, адрейр джэбэплъщ. Бышэн Хьэсэнбий и адэшхуэм и адэр а щӏапӏэм минрэ щибгъурэ пщыкӏуплӏ гъэм итӏысхьауэ щытащ. Абы щыгъуэ мыӏэрысейр итт. Бышэным и адэ Зэмахъшир зэрыжиӏэмкӏэ, и цӏыкӏущхьэ мыӏэрысейр зэрыхъун хъуат, Зэмахъшир езыр къыщыхъуауэ щытар минрэ щибгъурэ щэщӏрэ щы гъэращ. Хуэбгъэфащэмэ, жыгым илъэсищэ, илъэсищэрэ пщӏырэ хуэдиз и ныбжьщ. ӏэфӏыжь и къежьапӏэр зыми ящӏэкъым. Апхуэдэ мыӏэрысэ лъэпкъ Хьэсэнбий зэрыжиӏэмкӏэ зыщӏыпӏи щыхуэзакъым. Дэнэ къикӏа-тӏэ ари? Нэтыным делэжьыху дылъыхъуауэ, ауэ къытхуэмыгъуэтахэм ящыщщ адыгэр мыӏэрысэ дэгукӏэ еджэу къыдекӏуэкӏар. Сэри си цӏыкӏущхьэ сшхауэ сощӏэж мыӏэрысэ дэгур. Ауэ иджы дгъуэтыжкъым. Щӏэныгъэлӏ Пщыхьэщӏэ Тӏэхьир зэрыжиӏамкӏэ, адыгэм дэгу жыхуиӏэм къригъэкӏыр ӏэфӏи гуащӏи щӏэмылъу мыӏэрысэ жиӏэу аращ. Къапщтэмэ, адыгэбзэми хэтщ шхын дэгу жери жыӏэгъуэ. Абы къикӏыр ӏэфӏагъ щӏагъуэ зыщӏэмылъ, къуэн, шыгъу зыхамылъхьа шхын жыхуиӏэщ. Мыӏэрысэм и гугъу пщӏымэ, дэгуагъыр дагъуэу аракъым. Ар а мыӏэрысэ лъэпкъыгъуэхэм я биологие щытыкӏэщ. Пасэм щыгъуэ, пхъэщхьэмыщхьэр селекцэ щӏыным елэжьу щытар лъэпкъыращ. Жылэращ. Ауэ иджыпсту ар зи пщэрылъыр щӏэныгъэлӏхэращ. Атӏэ, етӏощӏанэ лӏэщӏыгъуэм щыгъуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым селекцэм теухуауэ сыт къыщекӏуэкӏар? А упщӏэм и жэуап къэдгъуэтын щхьэкӏэ мэкъумэш университетым дыкъэкӏуащ щӏэныгъэлӏ Шыдакъ Рэшид и деж.

И тхьэмпэкӏэ, и къэкӏыкӏэкӏэ, и побег дзыкӏэкӏэ арики псорики къыхэхауэ щытын хуей. Интенсивнэ сад жыхуэтӏэри, нтӏанэ садрэ ауэдэу жыгышхуэ иузбырджылт жыжауэ мыхъун щхьэкӏэ, абыкӏи мис ар къыхэхауэ щытын хуей. Ар езы биологиемкӏэ и лъым хэту, жызэрыжыхуэтӏэм хуэдэу, езым и геным хэту щытын хуей. Иджы ар мис ар ауэдэурэ къыхэпхын щхьэкӏэ. Генетикэ жыхуаӏэр фӏыуэ пщӏэу щытын хуей. А дэ генетикэр Лысенкэ ириудых, щӏэми дахэ-дахэу диӏакъым куэд ӏейрэ къэралым. Мо сытмики мобдей мыӏэрысэ кхъужьым дэбзэм кхъужь хъу, кхъужь мыӏэрысэ дэбзэм хъу ауэдэу дыкъагъапцӏэу декӏуэкӏа, ауэ яужкӏэ мис мы генетикэр тӏэкӏу къыдэкӏуея нэужькӏэ, нэгъуэщӏкӏэ, конечно, уже нэгъуэщӏ лэжьыгъэу делэжьа. Мис ди республикэм нэхъ езэгъыу, нэхъыфӏу ауэдэ сорт зыбжанэ дэ къэдгъэщӏар, ахэр текӏуар куэдым. Абы и щытыкӏэкӏэ, и мыӏэрысэкӏэ, и шхыкӏэкӏэ, и зэрыжаӏэм хуэдэу ар культивировать зэрыпщӏын теухуауэ Молдавием къыщыщӏэдзри, Украинэм щыдухыжри, адэкӏэ Западнэ Европэм, Германием золотая медаль тоже къэтхьа, Чехословакием мызу мытӏу золотая медаль жыхуаӏэ къэтхьа, грамотэ къэтхьа, абы нэмыщӏыжкӏэ иджыпсту ди ужьым иту Къэзыкӏухьу нэхъыбэу мис мо тӏэкӏу, мис мы нэхъ фӏыу садым елэжьу Венгрие тезыгуэрти, мис абыхэми, абыхэми иджыпсту ди сорта къыщокӏыр куэду. Ахэр къакӏуэрэ, мис ауэдэу абыхэм ета обмен опытым жытӏэурэ иджыпсту доплъри уже хадэшхуэ ар абыкӏэ къагъэтӏысауэ щытщ. Къапщту щытмэ, иджыпсту Краснодарский крайр нэхъ ди гъунэгъущ, мис а Майкоп дежкӏэ пщӏэрэ. Итӏанэ Горячий Ключ дежкӏэ мис абыхэми, абыхэм дэ ди сорт вообще массивышхуи яӏэщ. И ягъэщӏагъуэу икӏи-икӏи куэдкӏэм за импортнэ жыг къатшам хуамыгъадэу ар нэхъ ягъэтӏысауэ дэ диӏащ. Абы нэмыщӏыжкӏэ дэ ди альпинист жыхуэпӏэр ар Семиренкэм ещхьурэ, мывэм хуэдэу быду куэд ӏейрэ щылъщ, и шхыкӏи, и зыгуэркӏи куэдкӏэ нэхъыфӏщ. Ар Молдавием

Бгырыс жыӏэу фӏэтщауэ диӏэщ адыгэбзэкӏэ, абы нэмыщӏкӏэ Си псэ жыӏэу диӏэщ. Абы нэмыщӏкӏэ ди цӏыхубзэ сэ къыздэлажьэхэм ӏейуэ ягу ирахьти, зыгуэрхэм я анэм я цӏэ нэхъ адыгэ анэ а цӏэ. Жансурэт жеи диӏэщ. Гу лъыфтамэ, нобэрей нэтыным ипкъ иткӏэ жытӏа хъуар къызэщӏэпкъуэжмэ, мыр мыращ е мор моращ жриӏэу пыухыкӏауэ зыри тхужыӏакъымэ. Атӏэ, щэхур нахуэ ищӏу иджыпсту щыӏэр щӏэныгъэращ, аращи, Дэри щӏэныгъэр къэдгъэщхьэпэмэ, куэду тфӏэигъуэщ. Мы нэтынхэм делэжьыху щӏэныгъэлӏ куэд зэдгъэцӏыхуащ. Абыхэм ящыщщ Супрун Иван. Супрун Иван, Краснодар, адыгэбзэкӏэ жыпӏэу щытмэ, Бжьэдыгъу къалэ щыщщ. Езыр щӏэныгъэлӏщ, биологие щӏэныгъэхэм я кандидатщ. Краснодар дэт, жыг гъэкӏыным теухуа институтым и щӏэныгъэлэжьакӏуэщ. Абы я генетикэмкӏэ лабораторием и унафэщӏщ. Гъэщӏэгъуэнщ, ауэ цӏыхум и генетикэр зэраджым хуэдэ дыдэу къэкӏыгъэми и генетикэр яджыр. Зи иужь итыр аращ Супрун Иванри. Псалъэм и хьэтыркӏэ, жыгым и генетикэр бджыну щытмэ, гъатхэм абы и къэпщӏий къыдэжар къыбощтэри, генетик материал жыхуаӏэр мис абы къыхагъэщхьэхукӏри, мис абы къыбжеӏэр, жыгым и къежьапӏэр, и тхыдэр. Супруным зэрыжиӏамкӏэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыкӏыу адыгэм дыдейуэ къытщыхъуу щыӏэ мыӏэрысейуэ кхъужьейуэ хъуам я къэпщӏийр гъатхэм къатщту, Бжьэдыгъу къалэ кӏуэцӏрытшу Супруным ахэр тхуиджынущ, къытхуихутэнущ. Генетикэ щӏэныгъэм арауэ пӏэрэ, морауэ пӏэрэ жыхуэтӏу хъуам щхьэкӏэ е аращ, е моращ жиӏэнущ. Мыбдежым де Шыгунэ кхъужьми, Талий кхъужьми, кхъужь зэфӏэгуами, псоми я тхыдэр зэхэкӏа хъунущ.